ọlụ ha n'ụbọchị taa ihe m wetara unu bụ obere akụkọ gbasatara otu nwoke a na-akpọ Ugodinobi nke na-azakwasị gịnị nwa Ikejiọfọ nwoke a m na-ekwu maka ya bụ onye Irukwelekọ n'obodo Ọraukwu nwoke a nwoke na-atụ egwu Chineke onye na-enyere mmadụ aka onye na-enwe mmasị na-enwe ọmịiko n'ebe ndị mmadụ nọ o nwee ihe na-akpa mmadụ a gbakwute ya ọ ga-enye ndụmọdụ ma tinyekwazi ego ya ka ọ na-eme ihe ndị a o nwekwara ezinụlọ nke ya mana i je n'ezinụlọ ya ị gaghị ama ụmụ ọ mụrụ n'afọ na ndị bụ ikwu na ibe maka gịnị ọ bụ nwoke udo kpokọta onye ọbụla ọnụ na-enyere mmadụ aka ọ na-enye ndụmọdụ ọ sị gị gịnị gị na-eme ezi omume maka na ị marọ nke ị ga-eri mkpụrụ ya nwoke a mụrụ ụmụ ise mmadụ na-emepụta ihe ma n'ụlọ nsọ Chukwu i je n'obodo ya aha ya ka na-ada ụda ruo n'ụbọchị taa nwoke a bụ nwoke ma akwụkwọ nke ukwuu nwoke onye ọ ga-abụ gị na ya mekọọ omume ị ma na n'ezie na onye a bụ ezigbo mmadụ o nwere ọtụtụ ndị o tinyere aka ndị ọ zụrụ n'ụlọ akwụkwọ nwee ụfọdụ ndị ụkọchukwu o nyere aka nwee mmasị ya bụ na ụmụ ya ga-abụ ife n'ọdịnihu nwoke a bụ nwoke na-eme gịnị a bịa n'ụlọ akwụkwọ ọ na-enye aka n'ihe gbasatara asọmpi nwoke a bụkwazi nwoke na-akwado asụsụ Igbo ọ bụ ya mere o ji wee nwee mmasị wee depụta akwụkwọ a kpọrọ Mbido Igbo mana ọ bụ ihe mwute na ọnwụ ekweghịzi nwoke a nọkwuo ogologo ndụ iji hụ na ihe niile a ọ chekwara gbasatara ma ụmụ ya o ma ndị ikwu na ibe ya bịara na mmezu mana eji m aka na nwoke a na tupu ọ zaa oku a na ọ chịkọtara ije ozi ya ọ nya mere m ji wee gụọ egwu m gụ na mbido maka na n'ụbọchị taa ndị ọ zụpụtara ma ụmụ ya bụzi ndị na-eri uru ọrụ ahụ ọ rụ mkpụrụ niile ahụ ọ kụ bụzi ndị be ya na-eri ya bụ uru wee na-agwa gị bụ onye na-ege m ntị ka i jisie ike n'ihe ọbụla ị na-eme gbaa mbọ fụ na ị na-eme ezi omume ọ ga-abụ achọọ gị ma ahụghị ka e nwee ezi ụkpụrụ ị tụpụrụ ndị be gị dịka m gwara gị na mbido na ejighị m ogologo akụkọ wee bịa maka na ogologo akụkọ adịrọ n'ụka mgbede ihe a m kọpụtara bụ gịnị ihe iji gosi ịkọwapụtara ndị mmadụ maka nwoke a a na-akpọ Ugodinobi Bennett Chiedu ọ bụ n'ụbọchị taa ka anyị na-echeta otu o si rapụ ụwa na iri arọ abụọ na otu gara aga anyị wee na-asị ka chineke na-anarakwa mkpụrụ obi ya na ndokwa mana ebe ọbụla ọ nọ ya mara amarụ na mkpụrụ ọ kụrụ mịrị ezi mkpụrụ na anyị bụ ndị dị ndụ bụ ụmụ ya na ndị ikwu na ibe ya na-erite ya bụ ezi mkpụrụ ọ ya mere m ji wee na-agụ igbo na-asụ igbo maka na gịnị na nna m kụziri m ọfụma wee na-agwa gị bụ onye na-enene m anya ume ka i jisie ike na-asụ igbo maka na igbo amaka na-akụziri ụmụ gị igbo maka ọ bụ ọdịnala ọ ihe eji wee mara anyị ka gịnị wee mee ka anyị ncha niile ebe ọbụla anyị hụrụ onwe anyị ka anyị na-egosipụta ihe eji wee mara anyị chetakwazie na abụ m odoziakụ chiagozie chidi eji ọmalịcha wee mara ka anyị na-aga chetakwa naanị ọlụ anyị ka a ga-eji mee gịnị ka a ga-eji cheta anyị ezi nna m wee na-asị gị n'ebe ọbụla ị nọ obi alọla gị mmiri maka na gịnị na ụkpụrụ ị kụrụ na ya ka eji wee na-aga nọdụ ọfụma ka olisa bi n'igwe narụ mkpụrụ obi gị na ndokwa ka emesịa